nke a bụ ịmatu 4 tv igbo ekele m unu igbo mma mmanụ
igbo mma mmanụ igbo ekele m unu igbo ụtụtụ ọmanụ ee eh, biko ihe anyị na-achọ ikwu okwu ya na channel anyị n'ụbọchị taa wụ kedu ihe Isiokwu anyị wụ kedu ihe ọ na-ezoro gị? Kedu ihe nwaanyị ahụ na-ezoro gị? Ọ nwunye gị ma ọ wụ onye ị chọrọ ịlụ alụ? Kedu ihe ọ na-ezoro gị? ọ ya wụ ihe anyị chọrọ ikwu okwu ya n'ụbọchị taa biko ọ wụ na ị wụ onye ọhụrụ na channel a anyị na-anabata gị ebe o buru ibu aha m bụ ogu emmanuel nke ịmatu 4 tv biko kawa ahụ subscribe ọ na channel a youtube channel a biko unu hụ ebe ahụ e de subscribe na-acha ee red unu apịa ya aka unu gaa na Facebook peji anyị unu hụ ebe e dere like ị click na like ahụ ọ ga-awụ mgbe ọbụla anyị nwere vidiyo ọhụrụ ka o nwee ike igosi na peji gị mgbe ọbụla ị mepere ee peji gị na Facebook ee biko n'ịga n'ihu ee ihe ozizi a ma vidiyo nke ị hụrụ anyị na-eme n'ụbọchị taa anyị ewepụtaghị ya ma ọ kwanụ anyị achọghị ime ka iji kọtọọ mmadụ ma ọ kwanụ o nwe onye anyị lee anya n'ihu wee na-eme vidiyo nke a kama anyị mere ya ka iji nye aka iji dozie ụfọdụ ihe na-adịghị mma n'etiti anyị ụfọdụ ihe na-adịghị mma na mmekọrịta nwoke na nwaanyị ọ ihe anyị ji maka ya wee mee vidiyo a biko ọ ga-amasị anyị ka ị ghara iwere vidiyo a dịka ị mago na ọ dịka ọ gị ka a hụrụ wee mee vidiyo a ọ wụ gị nwa biko ghọta ya otu ahụ ee biko nke mbụ wụ ihe ụfọdụ ụmụ nwanyị na-ezo ma ọ kwanụ ha nwere ike izo ha nwere ike i jigodo egbe tii ha n'ihu ma ọ bụ gịnị ha enweghị ike ịgwa gị e nwere ụfọdụ na-eme ha bata na ndụ nwoke ha bịara izu gbuo ma laa n'iyi o nwere ndị wụ ha bata na ndụ nwoke ha enweghị ike ịgwa gị ihe ha ji maka ya wee bata eziokwu eziokwu na ihe anụnwa ka ha ji maka ya wee bata na ndụ onye ahụ ma ọ na ọ ihe a ka ya ji maka ya wee kweta ka ya na onye a na-emekọ ihe ma ọkwanụ ka onye a lụrụ ya ma ọkwanụ gịnị you get o nweghị ike ịgwa gị o nweghị ike ịgwa gị unless ma ị wụ nwoke nwere anya ime mmụọ ị ma na ebe iji ebinye aka ibiri aka na nsị ndị aboki ebe iji ebinye aka you get ụfọdụ nwere ike ịbata na ndụ mmadụ ma ọkwanụ na ezinụlọ o jide ihe niile ọ ghasaa ya o jide e, e, e, di ya na ụmụnne ya o tinye ọgbaghara n'ime di ya na ụmụnne ya o jide family ndị ọ bịakwutere ịmago turn everywhere upside down udo agaghị adịkwa mana o nweghị ike imepe ọnụ gwa gị na ihe a wụ mission ya na ihe a wụ ihe ya ji maka ya wee bata n'ezinụlọ ahụ o nweghị ike ime eme ụfọdụ mmadụ na-eme otu ahụ adị m ekwukwa na ụmụ nwaanyị niile na-eme otu ahụ o nweghị ike ịgwa gị ọ ga-ezoro gị ihe ndị a niile zofuo ya ị nweghị ike ịma ọ site n'omume ya ebe a ka ị ga-esi wee mara ee ọzọ awụrụ o nweghị ike nwaanyị ahụ enweghị ike ịgwa gị na ya na-amanage kwanụ gị amanage ya na-amanage relationship a ịmago ihe a na-asị ụkọ di onweghị ihe ụkọ di na-ada acausefọ onweghị ihe na ọ da emefọ onweghị ụdị ihe na ọ da ebutefọ ụkọ di emego ọtụtụ ụmụ nwanyị ha hapụ ịlụ ndị ha kwesịrị ịlụ wụ ndị wụ uche obi ha wụ ndị ha chere na ọ makọrọ ha na ha wụ ndị ha na-akpọ oge ụfọdụ ịmago my dream man O nwere ike mgbe nke nwaanyị tolitere o chee na oge ịlụ di eruola, ọ bụrụ na onye nke ahụ nwoke ahụ ọ chọrọ ka ọ lụọ ya ọ bụrụ na onye a adịbeghị na nkwadobe o nweziri ike ọ pụtazi ọ hụ ofu okoye ịmago kpọpụrụ I will marry you buru ya na signboard na-akpagharị ọ maba n'ime the bus you get soro ụzọ ya na Okoye a na-eme isikọgbu ya kwesịrị ịghọta ihe m na-ekwu ihe a oge ụfọdụ kwanụ ihe ha ji aba n'ihe dịka relationship ahụ maka na o nweghị ike ikwu ihe wụ uche obi ya o nweghị ike o nwere ike o lee anya ọ bụrụ na chi ejinarịwago na age ịghọtala makwanụ ọ bụ position ọ nọ na family o nwere ike ịwụ position ya na family ma ọkwanụ kedu ihe ịmago ihe ụmụ ụwa ga-ekwu ma mpa na mma ya ha na ha achị ọkụ kedu mgbe ị ga-alụ di gaa na be di gị kedu mgbe ị ga-ekutere anyị nwa n'ụlọ a kedu mgbe nke a nke a nke a nke ọzọ o nwere age nwaanyị ga-eme o ruo ọ gwa gị ihe ọ na-ahụ ezi nwaanyị na-alụbeghị di ọ gwa gị ihe ọ na-ahụ i mepụrụ ezigbote ebere ịhụgo ya ụfọdụkwa na-awụ na ịmago na na ha adịla ready isettle down ha efenichabe efetuo ha efeni ha ka nọ n'elu na-efe mana ihe ha ji sị ka ha gaa lụrụ nwoke a bịara ikwu okwu na ọ chọrọ ịlụ ha bụ maka na ha enego anya gburugburu ndị enyi ha niile ndị set ha ndị age ha ndị ha na-aso gụkọ akwụkwọ ma ọ ọ- ọ- ọ- rụkọ ọrụ ha ncha anụchala di ọ fọ sọsọ ya o lezie anya ọ maba o nweghị ike ịgwa Okoye na ọkwa na ọ ya ọ ihe a mere ya ji wee kweta ka Okoye lụọ ya ahụ ha enweghị ike ikwu o nweghị ike imepe ọnụ gwa gị sị gị Adamma na otu a ka o si dị mana oge ụfọdụ bekee na-asị action speaks louder than voice i lee anya ị tụrụ anya n'ala i butu anya gị n'ala si na four decking ahụ i debere anya gị butuo ya na downstairs ị ga-ahụ one or two things nke ga-eme ka ị mata ma ọ one chance ka ị ba ma ọ wụghị ya maka i chebe mgbe ọ ga-agwa gị o nweghị ihe ọbụla o nwere ike ịgwa gị okay e nwere ụfọdụ wụ e, e, e, ihe bekee kpọrọ emotional flirts emotional flirts mago since ya ụmụ ihe Facebook a sịkwa WhatsApp a sị gị YouTube a sịkwa ịma na ụmụ ihe social media ndị a ụfọdụ ụmụ nwanyị adị m ekwu na ụmụ nwanyị niile ụfọdụ adịghị ready ime ka ha mata na onye ha na ha bi dịka di na nwunye ma onye ha chọrọ ịlụ na nekwa ihe dị ha n'obi ha enweghị ike ikwu ya enweghị ike ikweta okay a bịa n'ụbọchị taa ọtụtụ eh, ịmago marriages na relationship ọ na-ata afụfụ ọ na-asuffer ọ bụrụ maka gịnị ọ bụrụ na onye ahụ ị na-alụ ma ọ madam ahụ ị na-alụ ma onye ahụ ị chọrọ ịlụ gị na ya kpọkọchagoro ọnụ ọ bụrụ na ọ ka nọkwa into relationship with enyi ya nwoke ya na ya maara tutu ọ mara gị ọ bụrụ na onye ahụ ya na ya na-abụ na-akụ mgbe a nọ na mahadum ma ọkwanụ mgbe a nọ na school ma ọ ebe ọ na-arụ ọrụ ọ bụkwa na ha na-abụ ka na-akụ mana ọ ka bi na be gị otu i si gwa ya

o nweghị ike ịgwa okoye na okoye na ọkwa na ya na ha ama na-eji nnọọ ka o wee dị ka n'ọkwa ihe a ji ekwere wụ na mgbe ị bịa na ọ hụ na ị na-egbutenwu ihe ị na-eri ọ ya mere a ji wee sị ka ya sowe gị ọ wụkwa na ọ wụ na ị wụ uche obi ya ọ wụ ya ahụ nwoke ọ wụkwa na ya na ị wụ nwoke ya hụrụ n'anya mba ọtụtụ imerime na ụmụ nwaanyị ndị a Ha were social media mere di mbụzọ ha that is their first husband wụ social media ụfọdụ wụ madam social media n'ụlọ gịnị mere o ji ọ ga-awụ madam social media na nwaanyị ga-anọ n'ụlọ nwaanyị nọ na di ga-anọ n'ụlọ o chefuo onwe ya o chefuo na o nwe ihe o siri n'ọkụ o chefuo na o siri ihe n'ọkụ maka gịnị aka ya dị busy ọ nọghị na WhatsApp ọ nọ na Facebook ọ nọ na chat room otu a ka ọ ga na-achatịgharị ihe enweghị isi na ọdụ ọ wụkwa na ọ na-achatị ihe ga-abara ya na di uru ma family uru ma relationship uru asị mmadụ emena chatting o mana emefe ihe ofe ọ da-adị mma ọ ga-anọ ebe ọ na-eme chatting ahụ o chetaghị na beans o siri n'ọkụ na mmiri a gbanye na the beans ya na gas ataala the mmiri complete beans na-erezi ọkụ ọ nọ na social media o chetaghị na rice ma ọkwa na ihe o siri n'ọkụ na o lemego ọkụ ma ọ bụ ofe ọ na ya ere ọkụ uche adịghị n'ihe ọ bịa uche adịghị n'ihe ọ na-eme ebe uche dị onye ahụ ya na ya na-achatị na social media o chefuo na ihe niile nwere oge efuru ya so ọzọ dị ka ibe ya wụrụ gịnị kedu ihe ị na-atụ anya kedu ihe ị na-eme expect ị mago from ke ihe ị na-eme expect ka a lady gwa gị a lady ị mago nwaanyị ma ọkwa nwa agbọghọ bịa bịa bịa chọpụta na onye ọ lụ nwoke ma ihe ga-eme echi ị ma e nwe ụmụ nwoke ma ihe ga-eme echi e nwe ụfọdụ ụmụ nwoke na-akọ akụkọ ka ndị e gbuwara isi wepụ memory card ha tụ ya na dustbin tụfuo ya tụfuo dị na dustbin maka ọ dị easy ije chọta ihe a tụrụ n'ime dustbin e nwere ụfọdụ ụmụ nwoke nwere ike ịjụ gị ajụjụ iberibe nwere ike ịjụ gị ajụjụ na-ekwesịghị ịjụ ajụ o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke nwere oke efe ọ na-emekwanụ ụfọdụ ụmụ nwanyị ha na ndị a makọrọ adịghị ready ịgwa nke nwoke ahụ ihe wụ uche obi ya na relationship a ma na marriage a mana due to oke efe nke nwoke nwere ihe a ka ọ ga na-egwugharị ihe a ka ọ ga na-edig up and down ọ ga-abịa na-ajụgheri nke nwaanyị ọ ga-achọ ka ọ mara site ụbọchị a mụrụ ya ruo ụbọchị ha n'abụọ matara kedu relationships ole ọ bago n'ime ya ụmụ nwoke ole ka ọ maara ụmụ nwoke ole metụgoro ya aka n'ahụ ugboro ole ka o butugoro injin ị ma ụmụ ihe abortion ndị a o butugo injin how many times chineke mere anyị ebere ihe a ka ọ ga na-ajụgheri ihe a ka ọ ga na-ajụgheri na-ajụgheri na-ajụgheri ụmụ nwoke ọyị nwoke ole ka ị nwegoro mgbe mbụ ọ wụrụ gịnị ọ wụrụ mmadụ inwe oke efe ọ i cheghị na onye na-ajụ ụdị ajụjụ a na ọ wụ a very stupid person onye nwere oke efe ị na-ajụ ị nwekwara nke gị onye ọwụla nwere history onye ọbụla nwere history maka a sị ka a kwaghasịwa ọ ga-enye ezigbote nsogbu onye ọbụla nwere past mana eche m na Ọ wụrụ na mmadụ n'abụọ kwekọrịtanụ na ha ga-alụ dịka di na nwunye o nwere ụfọdụ unu kwesịrị iwere past unu ga-aga wụọ ya na dustbin wee bịa face the future face na echi na-abịanụ kedu otu a ga-esi mee ya dịrị unu mma na relationship a kedu ihe ị na-eme expect ịnụ ị chọrọ ọ wụ na ị jụọ nwaanyị ụmụ ajụjụ ndị a ya nwa ewepụta oge ma wepụta ohere sawa gị ya dịka otu i siri chọọ ihe ahụ ị chọrọ ịnụ wụ ihe ọ ga-asa gị ọ wụ ihe ọ ga-agwa gị o nweghị ihe ọzọ so ọ wụ na asị ịmata ufe ọkwuo ị ma na na channel a anyị na-agba direct anyị na-agwa gị nke wụ eziokwu asị m kwuo onye ahụ wụ

ịhụghị ya. n'ezie n'ezie ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ na relationship ụfọdụ nwere secret account ụfọdụ nwere ebe ha na-atụnye ego ha ụfọdụ nwere ndị ha na-azụ di ha na-amaghị ụfọdụ otu ha si abụrụ ego na-edewe na-abụrụ ihe ọbụla ha nwere ike na-edewe ị na-awonder ma onye a i che na onye a bịara alụmdi na nwunye ka o nwere plan ọzọ maka ọ na-eme ka onye ma na time ya nwere na this family wụ from oge dị otu a to oge dị otu a so na oge adịghịzi ihe ọbụla a na-eme a na-eme ọsịsọ ọsịsọ ọ na-abụkọ ihe ọbụla o nwere ike ọkwa onye bịara di ya nwe nwekwana ike imepe ọnụ gwa gị na ya bịara izu gbuo ma laa n'iyi o nweghị ike ime eme o nweghị ike ịnwa anwa okay ịhụ ị na-eme expect ma ọkwanụ ị na-atụ anya na na o nwere ike ịgwa gị ihe ndị a o nweghị ike ụfọdụ ụmụ nwanyị na-emecha ụfọdụ ụmụ nwanyị na-azụma ala na ọ na be di ha zụọ ala zụọ ụlọ zụọ properties were nnukwu ego binye mmadụ di ha ga-ama mgbe di ha nwere ike ịchọpụta ma ọkwanụ mgbe di ha nwere ike ịmata wụ ọ wụ na emechaa wayo gwuo ha ma ọ wa maburu ha tụọ ha n'ala oge ụfọdụ ọ mgbe o nwere ike ịsị ka ka ka o mee ka di ya mata mgbe ahụ mgbe ahụ ọ dịgo very late mgbe ahụ ga-ekwekwa wee kpokọta onwe again o nwezi ike di ya pụtazie di ya enyowe enyowe sị "Ee, otu a ka o si dị O, ụfọdụ ụmụ nwaanyị adị ready ịgwa gị ihe ndị a o nwekwana ike wụrụ maka otu di esi ebihave o nwere ike wụ otu di esi eme maka matured men ga-adị happy na nwunye ha na-eprogress matured men ga-adị happy na nwunye ha na-aga n'ihu than na ị lụtara nwaanyị ọ na-ada ada everyday ọ na-ada kwa ụbọchị ọ wụrụ akụkọ one bad story against another ị kwesịrị ịdị happy ma ọ na nwunye gị na-aga n'ihu ị kwesịrị isupport nwunye gị ma ọ na ọ na-aga n'ihu ma ọ na a sị m kwuo o nwere ihe ọzọ nwaanyị na-enweghị ike ọtụtụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị adị m ekwu na ụmụ nwaanyị niile o nwere ike wụrụ ihe dị ka ụmụ ihe a na-agba night ndị a o nwere ike ọ gaghị alike ọ gaghịkwa emepe ọnụ kọwara gị otu ọ chọrọ ka i si na-eme ya ma ọkwanụ otu ọ chọrọ ka i si na ị mago na-ejezu ya ahụ i kwesịrị ịghọta ihe m na-ekwu because m na-ekwu ihe ọ dịka ọ dịka ọ sọsọ gị wụ born again adịkwa ama ama ọ na born again ihe m wụ a believer ọ sọ ofu oke enyi m Sunny ọ sị na madam ya na-eclaim na ya wụ eh, born again na ya ga-agwa ya na ya wụ a believer so m ajụọkwana ya sị ya nna kedu ihe dị iche na born again na a believer eh, ọ sị m na na tutu ị wụrụ ebeliva na ị ga-abụ born again 10 years ị ga-enwe 10 years experience na born again before ị wụrụ ebeliva because na o kwesịrị ime gị n'anya before ị kweta nna chekikwa okwu ya okwu ya dị somehow so ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-achọ ka ha mepee ọnụ gwa gị sị gị na otu ị nwere ike isi wee kpaa m aka ma na otu e, e, ọ ga-esi isi mee m ihe a obi adị m mma ma ọkwanụ otu m chọ ka mụ na gị na-abụsi na-emekọ ha ga-ekwu ekwu ụfọdụkwa n'otu ha si ebi ndụ ma ọkwa na ọ dị ka otu ha siri chọọ ya awụghị ihe dị ka omenala anyị ma ọkwa na society anyị nọ n'ime ọ wụghị otu anyị si emekọ o nwere ike wụrụ ụmụ ihe nwaanyị na-agba direct to nwaanyị ibie ndị a ịghọtala ee then family bịa chaa ya ọkụ ọ mapụ jee jee baa na di ọ ma na ọ bụghị nke nwoke ka ọ na-eri ọ nke nwaanyị ibie ka ọ na-eri ọ gba nkịtị o nweghị ike ime ka a mata n'oge nwoke nọzi ọ na-echegburu onwe everyday na-asị nna kedu nke na-eme eme na aghọtakwa m ụdị mmadụ mụ na ya bụ ihe ma aghọtakwa m ụdị mmadụ mụ na ya na-abụ na-alụ ihe ọtụtụ ụmụ nwaanyị nwere ụdị ndụ ahụ ma ọ na-ebi ụdị ndụ ahụ ha enweghị ike ịgwa gị enweghị ike so a bịa n'ihe ọzọ nwaanyị ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-enweghị ike ịgwa gị wụgasịrị ụmụ secret ties n'okwu bekee ụfọdụ ha nwere nkwa ha kwegasịrị n'arụsị ụfọdụ ha na-eme ihe ha nọ n'ime ihe ma ma ịghọta nwegasịrị ụfọdụ spiritual connections ha nwere Ụfọdụ wụcha otu ị hụrụ a gara n'ụlọ akwụkwọ, ha joinichaa otu dị iche iche. Eche ma ọ wụ egwuregwu, eche na ha na-eme ihe ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa. Ị ma na ihe a na-eme ihe a wụ serious something. O ruzie mgbe ị ga-alụ di, o ruo mgbe ị ga-esettle down, ị lụọ di, ọ wụrụ akụkọ a na-akwụgharị up and down a na-ajụ ọ gịnị kedu ihe na-emenụ ihe na-aka ewute wụ na nke nwaanyị ị hụrụ a na-ekwu okwu ihe a belongụrụ to ụmụ occultic organizations a megasị ụmụ rituals dị iche iche ha macha ha ma na nsogbu dị otu a dị o nweghị ike imepe ọnụ gwa die sị ya di m biko ka anyị ghara ịdị na-akwụgharịzi from pillar to post ka anyị ghara isi isi na be dibịa nke a gaa na ministry nke a si na ministry nke a gaa na chọọchị nke a ebe anyị na-achọ ihe na-enye m nsogbu a ọ macha ọ gba nkịtị mechie ọnụ a na-agagharị duru okoye na-aga ka isi e gbuwara egbuwa isi e gbupụrụ egbupụ okoye a na-aga magonu with hope na ya ga-asolve the situation nke na-aka ewute m a kpọpụta dimkpa di na nwunye e wepụta ha n'ihu ọha n'elu ụwa were social media camera gbado ha n'ihu na-ajụ ha nonsense questions like unu nwere na tv nwanna ị maga ụmụ ihe tv ndị a a hụ na tv nwanna efega aka if not sunday na-abịa abịa nwe aka ụtọ ọnụ gị ije eje were ga-adị ewe microphone tii gị n'ọnụ ị na-akọ nonsense na-akọ ma nke ị kwesịrị ịkọ ma nke unu na-ekwesịghị ịkọ n'ihu ụwa niile hai o nwere ka ọ dị oge ụfọdụ nke nwaanyị macha ọ macha na ebughari gị o nwe ka o nwe ka ọnọdụ siri dị o nweghị ike imepere ọnụ wee gwa okoye si okoye ada ama ama ka a ghara ịdị na-akwụgharịzi na makwana ka a mara otu a ga-esi wee nyere aka na the problem o nweghị ike ikwu ya ọ mara ọma gba nkịtị anyị na-agakwa ọzọ yirie awụrụ e nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ na di ha anụgo di nọ na be di ha ụfọdụ ji ụmụaka mana n'ime obi ha di ha na-anụ ha divorcego di ha n'obi ha ha enyego nwoke ọsọ n'ime obi ha ha na-aghọta onwe ha ka nwaanyị na-anọ na di ọ jụgo di e na otutue na nrafue na ihe niile ọ jụgo ya completely n'obi ya o nweghị ike ikweta ahụ kama ihe o ji nọrọ ebe ahụ ka o wee dị ka a na-eme ka ndị mmadụ ghara ịbịa na-ajụ oke ajụjụ ma ọkwanụ gịnị ma ọkwanụ ụmụaka e, e, e, ịbịa na-ajụ ịmago daddy why are you leaving mommy or mommy why are you leaving daddy ịmago ụdị ihe dị otu ahụ a na-epretend a na-apatch ọ dịka udo adị mana udo adịghị so many marriages udo adịghị mepekwanụ ọnụ kwuo otu o siri dị ka a mara otu e nwere ike isi wee mee ihe a makwanụ dozie ya o nweghị ike ikwu mana ọ jụgo nke nwoke na relationship ụfọdụ ụmụ nwoke na-emekwa ya a na-apatch a na-amanage who is fooling who amakwa onye na-aghọrọ ibie o amakwa onye na-aghọrọ ibie ụdị ihe a na-eme ka obodo ị fụrụ anyị nọ na ya na-aga n'ihu ị ga-ahụkwa mmadụ naabọ ahụ oge ụfọdụ ha agba uniform akwado aga chọọchị e nwee mmemme ị nwere ime ihe invite ha naabọ abịa jikọ aka ọnụ bịa the mmemme i chee na ihe a wụ couple ịma na ihe a wụ ụzọ mmadụ naabọ nwee two different ministries ịmago ministry onye a dị iche ministry onye a dị iche na ihe a wụ two lines that, that, can, that can never meet e nweghị ike join together mana n'anya gị i chee na di na nwunye bịa bịa mmemme gị i chee na di na nwunye n'ọha ma bịa chọọchị a ha bịara ịconfuse onwe ha ha bịara ịghọrị onwe ha ọ bụghị ịmata ufe ọka agha ha bịara ịghọrị ha machakwa ụfọdụ unu ma ihe a m na-ekwu ụfọdụ unu nwere idea abịa enwe ndị wụ ịmago enwe the cheating type enwere ụfọdụ ndị wụ otu ọbụla ọ sọgoro gị si dewe ha idewegodu ha n'ime ụlọ ụka ha ga-echit onweghị ebe ọbụla ha nọ ha na-enweghị ike ichit ihe a ka anyị na-epigharị up and down and ụdị nke a na-adị very smart ụfọdụ ha di ha amaghị enwekwana ike ikwu na ịmago na ha wụ hot pant ma ọ wụkwanụ na ịmago na ụkwụ ada anọ ha ofu ebe ma ọ na na ya wụ ịyọrọ m njụ so that di ya lee anya ọ wụ na ọ ga-ekwenwu ya wee kpokọnwụ ọ wụ na ọ ga-asatisfai nwu ya ha naabọ a continue ọ bụrụ na ọ gaghị satisfy nwu ya onye ọ na-aga na shade ya onye ọ na-agaghachi back to ministry ya so ụfọdụ na-alike abịa ha dodge ya n'ime marriage esizie na marriage na-eme operate karịa ndị jee kwụnye curtain na-agba akwụna ha nọ n'ime marriage karịa onye professional onye akwụna na-agba akwụna maka na ọ nọ na marriage mana ụkwụ ya dị n'iro di ya ama ama ọ ga-ezo kpaa ịmago na na-epritendị a na-eme izikọgbu ịhụghị o nwere ndị ịgba n'iro nọ in their DNA o nwere ndị ọ dị n'akara aka ha o nwere ndị ọ dị n'ọbara ha o nwere ndị ọ dị n'akwara ha o nwere ike ịgwa gị sị gị ada ama ama o biko tutu anyị abakwa n'ihe a nekwa otu ahụ m siri dịrị na otu m si eme ama m ma ọ ga-ekwenwu gị wee kpokọnwụ maka ada ama ama ọ ga-agba nkịtị o zoo ya zoo ya ezofuo ya a na-epritendịgharị up and down o nwere ike onye nọ from a distance ọ pụta na-admire di na nwunye a ọ maghị na ha naabọ baa n'ime flat ha onye aga na room nke ya onye aga na room nke ya ọ maghị ọzọ dị ka ibe ya wụrụ nke ikpeazụ gịnị o nwere ụfọdụ ụmụ nwanyị na-alụ di maka na oge adịrọzi ndị ọzọ alụchaala ọ sọsọ m ga-afọ o nweghị ike ịgwa gị na ihe o ji wee kwere gị di wụ maka na ndị otu ya alụchago di ọ bụrọ na ya fụ gị n'anya ọ bụrọ na ya chọrọ ibi with you o nweghị choice o nweghị ike ịgwa gị na ọ due to ọkụ family members na-achị ya due to ọkụ mmụọ ya na-achị ya ọ ihe mere na ya ji wee kweta na ya na ya ga-alụ di ị hụgo ha batazie n'ime eh, their marital homes ma ọ their new families ebido na-ezuzu a na-emegheri nke nwoke ga-ahụkwu that na onye ọ lụrụ afụ ya n'anya onye ọ lụrụ a love ya mana o nwere ike ọ gaghị ama ihe kpatara ya okoya na-agba mbọ na-agba mbọ na-agba mbọ ka ọ maa ma o nwere ike ime obiọma fọwu ya ị ma ụma eme ị na-egbu oge gị ị ma na onye a wụ pathfinder onye a wụ onye na-achọ ebe space dị o nwere ike ọ pụta ya paakị ya Luckily, ị bịa ịmago buru ụmụ ihe marriage ndị a na ụmụ ihe promise ndị a flash ya na ị chọ ịnụ ọ ya mere o ji wee maba na the bus ka ị ga-akwụ iche maybe na ọ wụ oke mma gị ma ọ wụ oke ego gị ma ọ wụ gịnị mba no ọ na nke nwaanyị elega anya chi akwadowego ijinarị ya chi ejinarịwago ọ ya mere o ji decide ịpitch her tent with you ị hụgo o decide to take her destiny into her own hand site n'ịsị ka bịa settle down anyhow with any man mere appear anytime from now o nwere ike ọ gaghịkwa agwa gị na ị zọpụtara ya ịmago site n'ọnọdụ dị aṅaa mba o nweghị ike ime eme o nweghị ike ime eme ee ibe anyị biko ka ọ dịgodunu m n'ọnụ otu a biko unu echefukwana ịshare vidiyo a kesasịara ya tụsasịa vidiyo a kerie ndị enyi ikwu na ibe tụsasịa na ya unu echefukwana subscribe to my YouTube channel unu gaa na Facebook unu e click ebe e de like ka unu nwee ike ịdị na-enweta videos mgbe ọbụla m wepụta a na-enwe videos every Monday for now Igbo ekene m unu Igbo mma mma nụ Igbo ka emesịanụ